Igbo ndị ọma na-ege ntị n'ụbọchị taa ekele m unu aha m bụ ọhụrụ anyị anachitegokwa azụ n'ụbọchị taa n'ihe omume nke anyị Igbo Amaka the Spoken Igbo tupu anyị aga n'ihu anyị ga-alaikikwa ka ị nyere anyị aka sọskraịbụọrọ anyị wee laikikwa vidio anyị ma tinyere anyị na kọment sekshọn anyị ihe ị ga-alaiki ka anyị tinye uche n'ụbọchị ọzọ na ihe ọ ihe ị filiri ị chọrọ ka anyị tinye ọnụ na ya kọwaa dịka anyị ga-esi wee kọwaa nke n'ụbọchị nke taa tupu anyị agbafe ya ọsọ m ga-alaiki ka ndị ga-asa ajụjụ nke taa kọwara anyị onwe ha ma gwakwa anyị afa ha ndewo nu anyị ga-ebido na maazị maazị biko gwa anyị afa gị ma kọwara anyị onye ị bụ ndewo afa m bụ chikwube ha bụ aha igbo abụ m ezigbo nwafọ onye igbo
ndewo ada anyị biko gwa anyị afa gị ma kọwara anyị onye ị bụ ndewo ndewo aha m bụ adaeze ada igbo niile daalụ daalụ ugbu a anyị ga-agbafe ya ọsọ ka anyị nwee ike mee ihe niile anyị chọrọ ime n'ụbọchị nke taa ndewo isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa bụ asụsụ anyị ga-etinye uche wee tinyekwa ọnụ na ihe niile gbasara asụsụ na ka o si wee metụta anyị bụ ndị igbo ndewo Ajụjụ nke mbụ anyị bụ kedu ihe bụ nghọta gị gbasara asụsụ ihe ndị ahụ ị ghọtara gbasara asụsụ kọwaa ya na akọnuche nke gị anyị bido na maazị biko kọwara anyị na akọnuche nke gị ihe ị ghọtara bụ asụsụ Ndewo.
ndewo Um, asụsụ
bụ olu e ji mara mba Mba niile dị n'ụwa gbaa gburugburu nwere asụsụ e ji mara ha. Ya bụ olu e ji mara ha. E nwere ike kpọọ ya olu mba. Ya na m ga-asị na asụsụ bụ olu mba. Ndewo. Ndewo.
Ị zara nke ọma. anyị ga-aga anyị ga-agafe na ada anyị nwaanyị ka anyị mara ihe bụ nghọta ya bụ as gbasara asụsụ biko kọwara anyị ihe bụ nghọta gị gbasara asụsụ ndewo ajụjụ gị amaka dịka maazị kọwara wee sị na asụsụ bụ olu mba Ọ bụ eziokwu, ma anyị ga-asịkwa na asụsụ bụ ụzọ ahụ mmadụ ma ọ bụ anụmanụ ji akọwapụta onwe ya, maka na ọ bụghị naanị ihe e ji ọnụ kwuo, ọ bụ ụzọ i si wee mee ka onye ahụ nọ gị nso ghọta ihe i bu n'obi. Ọ bụ nke a ka e nwere ike ịsị na ọ bụ ya bụ asụsụ. Ị zara ọfụma, ndewo. Ndewo. Anyị ga-agafekwa na ajụjụ nke ịbụa anyị ka anyị gbafee ọsọ.

maka na mgbe anụmanụ chọrọ ịgwa anụmanụ ibe ya ka o si wee bịa ọ bụ ahụ ka ọ ga-eji wee gwa ya na nee ihe ọ chọrọ ka o mee gịnị ka o mee ehe ma ọ bụ na nekwa ihe na-eme gịnị na-eme ya ya bụ asụsụ abụghị naanị okwu ọnụ na nghọta nke m daalụ Daalụ.
ngwọkọ. Maazị, biko kọwara anyị ihe bụ nghọta gị na ajụjụ nke a. Asụsụ ọ bụ naanị okwu ọnụ? Ah, dịka ala Igbo si wee kwuo, asụsụ abụghị naanị okwu ọnụ. Ịma na oge ọ na-akọwa ihe bụ asụsụ, ọ sị na asụsụ bụ etu mmadụ maọbụ anụmanụ maọbụ ihe ọbụla Chukwu kere eke si agwa ibe ya okwu ya bụ na um, anụmanụ nwere ọnụ ha nwekwe ka ha si agwa ibe ha okwu ihe dị ka ewu na ọkụkọ nwere ka ha si agwa ibe ha okwu osisi Amaghị m na mbụ na osisi ụmụ ahịhịa dịcha n'ime ọhịa na ha na-ekwu okwu mana o nwere onye mere ka m mara na ahịhịa dị n'ime ọhịa na-ekwucha okwu asụsụ abụghị naanị okwu ọnụ e nwekwara asụsụ a na-eji ihe dị ka aka wee na-ekwu ihe dị ka ndị ogbu na-asụkwa asụsụ ndị ogbu na-asụ asụsụ ọ bụrụ ndị ọcha ha kpọọ ya sign sign language ha ji asụ asụsụ nke ha ya bụ na asụsụ abụghị naanị okwu ọnụ Daalụ ị zara nke ọma. Anyị ga-agafekwe na ajụjụ ọzọ anyị nwere n'ụbọchị taa. Kedu ka i si ahụ asụsụ Igbo n'oge ugbu a? Kee ka i si ahụ asụsụ Igbo n'oge ugbu a? Maazị, biko kọwara anyị. asụsụ Igbo n'oge ugbu a ah, adịghị ka o kwesịrị ịdị ọ bụ na ị nee anya n'ụwa niile gbaa gburugburu ị ga-ahụ na ndị Igbo nọ ebe niile dị iche iche n'ụwa n'ụwa niile dịka ha nọ ebe dịgasị iche iche ha na-anatakwa n'ala Igbo enwere ike ọ bụrụ otu ugboro n'afọ ma ọ bụ otu otu ugboro ee n'afọ atọ ma ọ bụ afọ ise ụfọdụ kemgbe a mụrụ ha ebe na mba ebe ha bi na-abụghị ala Igbo ha natabeghị ala Igbo o wee mee ha ha amaghị ka esi asụ asụsụ Igbo ihe ihe dị otu a wee na-adọghachi asụsụ Igbo azụ nke ukwuu ya bụ na a sị m kwue aga m asị na asụsụ Igbo na-alaghachi azụ na ụdị dị iche iche ka m kwubiri ya otu ahụ I kwuru nke ọma. ndewo ka anyị mara ihe ada anyị ga-ekwu okay dịka m si ahụta asụsụ Igbo n'oge ugbu a ọ na-agba m anya mmiri nke bụ eziokwu bụ na asụsụ anyị adịghịzi anyị anaghị ewe asụsụ anyị n'ogo kwesịrị ka ọ nọ asụsụ Igbo abụghịzi asụsụ anyị na-enwe mmasị ịsụ na-enweghị egwu ọbụla ọ bụzi asụsụ ọ na-abụ ụfọdụ na-asụ ihere onwe ha a na-eme ha maka na a na-ahụta ha dịka ndị amaghị akwụkwọ maọbụ ndị ahụghị ụzọ ebe o si wee kasị njọ bụ anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ndị nọ n'ala Igbo na-esighị mba ala Naijiria gafee mba ọzọ mana i lee anya ị hụ na ndị a nọ mba ọzọ ndị a na-asị na ha ndị pụrụ mba gawara ije ha ka anyị asụ asụsụ Igbo maka na ahụgo m ọtụtụ ndị si mba ofesi lata ala anyị bụ Naijiria ha maara asụ asụsụ Igbo anyị kama ya asị na ọnụ mmiri asụsụ Igbo ha egheghịzi eghe dịka o si wee kwesị mana anyị nwa bụ ndị nọ n'ala Igbo anaghị asụzi asụsụ anyị ka o si wee kwesị n'ihi gịnị na anyị na-enwe ọ na-adị anyị ka na onye na-asụ asụsụ Igbo anaghị abụghị onye gụrụ akwụkwọ ma ọ bụ na ọ hụghị ụzọ n'ọrụ gọọmenti ghọta ya bụ na asụsụ Igbo anyị na-enye m ihe obi mgbawa na anya mmiri mana ka m dobegodị ebe a ka anyị wee na-aga n'ihu ndewo Ndewo, ị kwuru ọfụma. ndewo Ka anyị gbapụkwa ya ọsọ maka oge anyị. Okay.
Anyị aga na ajụjụ ọzọ ọzọ ugbu a. Olee ihe ndị kpatara asụsụ Igbo ji anwụ anwụ? Olee ihe ndị ahụ unu che kpatara asụsụ Igbo ji anwụ anwụ? Maazị biko tinye ọnụ n'ajụjụ nke a. Ah, ndewo n'ajụjụ gị a. ajụjụ gị a amaka ee m ga-asị na ọ ajụjụ gị a ka m na-eche eh, kemgbe ah, anyị malitere ihe a Em, ihe kpatara asụsụ Igbo ji na-anwụ anwụ em, n'ụbọchị taa o buru ezigbo ibu Em, em, dịka m si kwuo na mbụ ndị Igbo bụ ndị na-eje mba a na-aga mba niile dị n'ụwa ee ndị na-ekwu okwu na-asị na ọ bụrụ na i jee obodo ọbụla nke nọ n'ụwa ị necha anya o nweghị onye Igbo ị hụrụ ebe ahụ gị were ọsọ gbapụ n'obodo ahụ maka na obodo ahụ adịghị ebi ya ebi mmadụ ada mmadụ ada a-survive there ma ọ bụrụ ndị oyibo ihe a bụgodi ofu ihe mere asụsụ Igbo ji na-anwụ anwụ taata ndị Igbo adịghị anọ na n'ụlọ ndị Igbo na-ejepụ ejepụ ha na-agagharị agagharị ọ ihe a mere ndị Igbo bịa ebe ọbụla ha bịara na mba ọbụla ha mụọ asụsụ ndị ahụ asụsụ ọbụla bụ asụsụ a na-asụ n'obodo ahụ ọ nya ka ha ga-amụ na-akụzikwara ụmụ ha asụsụ ndị obodo ahụ ebe ahụ ha nọ o wee mee ha ọ bụrụzie asụsụ ahụ ka ha ga na-asụkarị ọ bụrụzie ma ụmụ ha enweghị ohere wee mụta asụsụ Igbo ị mara na ọzi asụsụ ahụ ndị obodo ahụ ebe ahụ ha bi na-asụ ka ụmụ ndị ahụ na-asụ o wee mee asụsụ Igbo a na-anwụ anwụ nke a bụ otu ọzọ bụ na ebe a niile ndị Igbo na-aga ha na-anọ ha na-anọ ebe ahụ nọrụzie ebe ahụ dịzie ka ọ ka ọ be ha ha na-anọ ebe ahụ bawanye rụọ ụlọ nwee permanent business ka m sụọ ya otu ahụ dịka ọ ga-ekwe anyị nghọta ha na-eme o mee ha ha bụrụzie ndị a ga-asị na ọzi ebe a ka ha bi ka ha ga-ebikwa ruo oge ọgwụgwụ ndụ ha ụmụaka niile ha ga-amụ ebe ahụ ga-abụzi ndị na-asụ asụsụ e ji wee mara obodo ebe ahụ ha bi ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ihe ndị oyibo na-akpọ ignorance ọtụtụ ndị Igbo amaghị uru ọ bara ịna-asụ asụsụ Igbo ha amaghị uru ọ bara ịsụrụ ụmụ ha asụsụ Igbo ha amaghị uru ọ bara ịsụkọrịta asụsụ Igbo ọ bụrụ na ha hụrụ onye Igbo onye Igbo ibe ha na ọ bara ezigbo uru ka ha na-asụ asụrụ onye Igbo ahụ asụsụ ha ọ ga-eme ka ị mara na onye a bụ nwanne gị ọ ga-eme ka ị nwee obi nwanne mana due to ihe a ndị oyibo kpọrọ ignorance amachaghị ihe amachaghị ihe mana iche na ị ma onye ma na-eme ọ hụ onye ọ makwa na onye a bụ onye Igbo ọ na-asụ ya asụsụ ndị mba ọzọ ọ amachaghị ihe na-cause ya ọzọkwa e nwere ndị nwere mpako n'ime ha e nwere ike ọ bụrụ na ha jere akwụkwọ jee mahadum jee akwụkwọ buru ibu ha nwere ike bụrụ ọkammụta ha na-achọzi igosi ndị ọzọ na ha ka ha wee jee akwụkwọ e nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ jere obodo oyibo nọ ebe ahụ ka o bi na o bi n'ala bekee ọ bụrụ na ọ bata obodo a ọ na-achọ ka ọ gosi ndị mmadụ na ya si ala bekee wee bata ihe a bụ ihe a na-akpọ mpako pride pride na-emekwa ka ndị mmadụ ghara ịdị na-asụ asụsụ Igbo maka ha na-achọ igosi ndị mmadụ ị makwa onye m ị makwa na na ebi m n'ala bekee ị makwa na agụrụ m mahadum ị makwa na abụ m onye ọkammụta ihe a niile so na-eme ndị Igbo ji wee na-echefu asụsụ ha ee ọ dị ka m ga em, akwụsịgodi ebe a mana aka m nwere ihe ndị ọzọ m chọkwara ikwu ọ bụrụ ị sị m kwuo ebe a aga m aga m ekwu ya ndewo i kwugo ọfụma anyị anụgo uche nke gị gbasara ihe mere asụsụ ji anwụ anwụ ka anyị gbapụ ya ọsọ biko ada biko gwa anyị ihe bụ uche gị gbasara ihe mere asụsụ Igbo ji anwụ anwụ Daalụ, Ada dị mma. Ah, tutu m tinye ọnụ n'okwu a dịka maazị kwuru o nwere otu ah, ahịrịokwu o mere sị na ihe kpatara asụsụ anyị ji anwụ anwụ bụ na ndị Igbo bụ ndị njem na ọ bụ ya kpatara asụsụ anyị ji anwụ anwụ mana m na-asị na ekwenyeghị m na nke ahụ maka na ọ bụ ezie n'ezie na anyị bụ ndị Igbo bụ ndị na-aga njem dịka o si mee gịnị o si kwesị ndị na-aga mba dị iche iche ọ bụghị ya bụ ihe bụ ihe kpatara asụsụ anyị ji anwụ anwụ maka na o kwere nghọta na ndị Igbo nọ mba ofesi ka anyị nwa bụ ndị nọ n'ala Igbo anyị na Naịjirịa asụ ya asụsụ Igbo anyị ịga n'ụlọ akwụkwọ anọgo m ebe a na na-ele ule ebe onye na-ele ule batara n'ebe a na-ele ule igbo e wee hụ na ebe e nwere na klaasị e nwere ụmụaka karịrị iri asaa naanị ọnụọgụ iri amaghị igbo mana onye ahụ nọ ebe ahụ were ekwentị ya kpọọ nwa ya na ụmụ ya nọ mba ofesi anyị wee nụkwa ụmụ ya na-eme gịnị na-asụ igbo na-asụ ya n'olu ghere eghe ya bụ ị sị m na ọ bụ njem kpatara ya sị m ga-asị na ebe m kwenye bụ na mgbe a sị na ọ bụ ignorance mpako mana ọ bịabịakwụkwọ nka nghọta na afụgo m ebe ndị gụrụ akwụkwọ bụ ndị Igbo gụrụ akwụkwọ ha na-achọ iji asụsụ Igbo ọfụma mana ọ bụ ndị ahụ a na-ewe ya na ọ bụ ndị Igbo bụ ndị kpara ego ndị mere ihe dịka azụmahịa ma ndị mụrụ ọrụ ndị dịka na ha fụrụ onwe ha na ha ji ego ya bụ na ọ bụrụ na ego a ha ji ha were asụsụ Igbo sụwa ya na ọ gaghị eme gịnị ọ gaghị akọwapụtacha ha dịka ha si kwesị mana ị ga-afụ na klaasị a lecturer onye nkụzi na-akụzi na mahadum ewere asụsụ Igbo na-agwa ụmụ akwụkwọ okwu mana ị gaa na just naanị na i je na ebe a na-ere nri ma ọ bụ ose onye Igbo nọ ebe ahụ ejiri asụsụ olu bekee na-agwa gị okwu maka na o mere gịnị o o chere n'obi ya na ọ bụrụ na ya jiri asụsụ bekee gwa gị okwu ị kwanyere ya ugwu dịka o si mee gịnị kwesị ya bụzi ị gazie n'asụsụ ahụ gị nwa n'ajụjụ ahụ gị nwa jụrụ nke mbụ anyị ejighị asụsụ Igbo kpọrọ ihe ana m ekwu ya dịka na mbụ ị jụrụ m ihe bụ asụsụ agwara m gị sị gị na akọwara gị sị, anyị ejighị ndị Igbo anyị ejighị asụsụ Igbo kpọrọ ihe ị ga-abụ dịka nwa onye Igbo na-asụ Igbo mmadụ asị gị kedu ihe i ji asụsụ Igbo eme ị gaa n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche dị n'ala Naịjirịa na ala Igbo ebe a na-azụ ndị nkụzi Igbo ị fụ mmadụ wee kụọ ọnụ sị gị nwata nwa agbọghọ dị ka gị jere chọsịa ihe ị ga-agụ wee gụọ asụsụ Igbo na ebere gị na-eme ya ya bụ na ọ na-ewe asụsụ Igbo na o nweghị uru ọ ba ebe a ka mmadụ wee na-asị ndị ma ha na mmadụ dị ka Chinedu Ọfọmata anyị ha dị ọtụtụ leta ụkwụ ya kedu ndị anyị ga-agụkwa ndị ji asụsụ Igbo na-eri nri ndị ji asụsụ Igbo ọ bụghị naanị na ha na-akụziri ụmụ akwụkwọ kama na ha ji ya na-ede ya ede ya bụ na onye ọbụla gụrụ asụsụ Igbo nwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche ọ ga-eji n'ezinụlọ ya nke a bụ nke mbụ ya bụ ejighị asụsụ igbo anyị mee gịnị kpọrọ ihe ya kpatara e ji wee sị anyị na onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ ụmụaka emee gịnị ewere ya kporo aja anyị ji asụsụ anyị wee na-egwu egwu na-eme ka ọ masịrị anyị ya kpatara ndị mba dị iche iche ji wee were asụsụ ha kpọrọ ihe ewere asụsụ anyị tufuo ọzọ wee bụrụ gịnị ị bịa n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche n'ala igbo gagharịa jee ka ị chọpụta ihe m na-agwa gị ụbọchị taa ị ga-ahụ na ha enweghị ndị nkụzi igbo ha anabataghị ịkụzi asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ a ihe a ga-agwa gị bụ na ha sị gị ee na ndị nne na nna sị na ọ baghị uru ịkụziri ụmụ ha gịnị asụsụ Igbo na o nweghị ihe ọ ba na-amaghị na nwatakịrị e ji asụsụ Igbo ya wee kụziere ihe ka aghọta ya karịa onye e ji olu mba ọzọ wee kụziere ihe ya ya bụ na ị fụ na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dị iche iche so na-akwatu asụsụ Igbo ahụ ọ bụrụ na e nwere ndị ga-etinye anya wee na-enye ha ga-afụ na ndị a niile kwesịrị ka a daa ha nra gbagote nke ahụ ị mara na ha so na-akpachigharị asụsụ Igbo ya bụ nke a wee bụrụ gịnị nke abụọ enwe ọ bụrụ na e nwere ndị otu kọmiti otu kọmiti WAEC ebe na WAEC sị gị na ule WAEC na-enweghị na asụsụ Igbo abụghị iwu e kwesịrị n'oge mgbe e mere asụsụ Igbo asụsụ Awụsa na nke Yoruba ka ọ bụrụ iwu na otu n'ime ha na ị ga-eme gịnị na ị ga-ede ya mana ugbu ugbu a ha sị na ọ bụghị gịnị iwu

ya bụ ka anyị kpata ka kwụsịgodi ebe a mana ọ bụgodị ihe ndị a bụ nke bụ ihe na-ada agba m anya mmiri kpatara asụsụ anyị ji wee na-eme gịnị na-anwụ na-anwụnyụ anya
ndewo ihe niile i kwu gbasara ihe mere asụsụ Igbo ji anwụ anwụ o metụtara m n'obi na a likekwa m point niile i make biko maazị afụ m na o nwere ihe ndị ọzọ ị chọrọ ikwugasị gbasara ihe mere asụsụ Igbo ji anwụ anwụ ka anyị nụ okwu gị ọzọ gbasara ihe ndị ahụ ọ tọrọ m ụtọ dịka i si nye m ohere itinyekwa ọnụ na ya bụ ajụjụ ọ bụrụ na i nee anya n'obodo a bụ Naijiria ị ga-afụ n'eziokwu na e nwee tribalism tribalism nke dị n'obodo a ee ọkwọ nwa n'azụ ọkwọ nwa n'azụ wee wee gịnị mere m ji wee kwuo ya ọ maka asụsụ Igbo ahụ ndị Igbo ọtụtụ ndị Igbo ada achọzi ka a malụ na ha bụ ndị Igbo ụfọdụ ndị Igbo nọ na Lagos na-azazi afa ndị Yoruba maka na Lagos ka a nọ mụọ ha ha nọ na Lagos too mana n'ihi tribalism ha wee na-ezo ezo ha achọrọ ka a mara na ha bụ ndị Igbo ndị Igbo lụrụ agha o wee mee ọtụtụ ee obodo dị iche iche afụghịzi ndị Igbo n'anya maka amamihe ha maka ọgụ a lụrụ oge gara aga ha afụghịzi ndị Igbo n'anya so ọ bụrụ na ha chọpụta na ị bụ onye Igbo ha nwere ike mee gị ihe nweta kwesịrị inweta ebe ahụ ị nọ ị ma nwetazi ya ọ bụrụ na ọrụ ka ị na-achọ e nwere ike ị ma nwetazi ya ihe a socha na-akwatu asụsụ Igbo dịka m na-agwa gị ihe a ama m ndị o megoro na ndụ ha wee mee ha ha ada asụ Igbo ị ma amata dị na ha bụ ndị Igbo ma ofu i jekwa na North ihe dịka ugwu Awụsa ị ga-afụkwa na a na- a- mgbe ụfọdụ amakata ọgbaghara dị ịfụ ka e kwuwere ndị Igbo o mee ha ụfọdụ ama achọ ka a mata na ya bụkwa ndị Igbo so o wee bụrụ ya bụ na tribalism a abụrọ ezigbo ihe o mebigo asụsụ karịa ọzọ dịka ibe ya bụ ihe a na-akpọ betrayal dịka anyị mere n'oge gara aga ibe ene mmadụ ime ihe ọjọọ megide nwanne ya nwanne ya ya bụ ofu ọbara e nwere ndị nwere mmụọ ihe ndị oyibo na-akpọ betrayal betrayal maka na onye ahụ ikekwe na ọ chọghị ka nwanne ya abịa bịa betray ya n'ọba a, ebe a ha na-arụ ọrụ ọ bụ na nwanne ya abịa ọ na-asụrụ ya bekee ọ chọghị ka ọ mara na ọ eh, nwanne ya ka ọ bụ maka ọ na-atụ egwu na nwanne ya nwere ike betray ya o nwerọ otu ọzọ a ga-esi wee mata ebe mmadụ si na-abụrọ n'asụsụ ya gọọmenti sokwa na-eme ihe na-eme n'asụsụ gọọmenti n'ala anyị gbaa gburugburu ọ bụrọ sọsọ n'ala Igbo mana nke ndị Igbo ka njọ maka na ọ bụrụ na ị jee na ụlọ akwụkwọ dịgasị na na mba ndị ọzọ na-abụrọ mba ndị Igbo e nwekwara ike ọ bụrụ na o nwere ka ha si na-akwado asụsụ Igbo mana gọọmenti gọọmenti nke ndị Igbo ada akwado asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ were ihe ha ji kpọrọ ụfọdụ eh, ndị ọchịchị ihe dịka ndị gọvanọ steeti

mana ha enwerọ ike iji Igbo wee gba nke a na-egosi na ndị ọchịchị anyị na-akwatu asụsụ Igbo na-eme ka ọ na-anwụ na-anwụ ihu anya Ndewo. I kwuru nke ọma. Biko ka anyị gbafee ọsọ. Ada, o nwere ihe ọzọ ị ga-etinyere anyị gbasara ajụjụ nke a? ọnụ juru m n'okwu maka na ọ bụrụ na a sị m tinyebe ọnụ n'ihe gbasara asụsụ a nke bụ eziokwu bụ na anyị agaghị ala taa Ihe kpatara asụsụ ji anwụ anwụ ka nkụ dịka anyị tinyedoro ọnụ n'oge mbụ. Kelekwa gị na ohere nke a ị nyekwara m ọzọ nghọta gị. Em, dịka anyị na-asị dịka maazi kọwara sị gị na gọvanọ anaghị eji ndị na-achị anyị anaghị eji asụsụ Igbo were agba okwu. Biko gọvanọ ma ọ bụ onye ọchịchị na-asụ ga-asụ Igbo ọ bụghị nke ma ya. Ọkwa nne na nna maara asụsụ Igbo ga-akụziri nwa ha asụsụ Igbo. ị ga-ahụ n'ụlọ akwụkwọ na-akwụkwọ ụlọ akwụkwọ nke nta praịmarị nne na nna abịa sị gị na o nweghị ihe ya chọrọ biko ị na-akụzi igbo biko dupụ nwa m na klaasị na m achọghị ka nwa m mara asụsụ igbo na ọ bụrụ na ọ mara asụsụ igbo ọ ga-eme ya na ọ gaghị ama asụsụ igbo ị na-ekwu nwa a na-agwa gị na ọ mara asụsụ igbo na ọ gaghị ama asụsụ igbo na ọ maghịdị oyibo ma nke o ji ama nke igbo ị fụzi ndị ahụ bụ ndị maara asụsụ igbo ahụ ha ma nke bekee ma ihe ọbụla gbasara asụsụ ya bụ na anyị nwa ji aka anyị buru ụzọ were egbe gbaa onwe anyị n'ụkwụ ebe nne na nna amaghị asụ asụsụ Igbo ị ga-ata ụmụ ụta na ha amaghị asụ asụsụ Igbo ajụjụ ka m jụ anyị aga-ata nwa ụmụaka ụta na ụmụaka ha amaghị asụ asụsụ anyị aga-ata ụta mana ihe anyị na-ekwu ka anyị nwa bụrụ bụ nne na nna mụtagodu asụsụ Igbo ahụ wee nwee ike kụziere anyị ya dị ụmụaka anyị nke a bụ nke mbụ ọzọ wee bụrụ na enweghị ndị nkụzi enweghị ndị gụrụ asụsụ Igbo ọ hịara ahụ i ruo n'ụlọ akwụkwọ ị ga-ahụ otu onye nkụzi Igbo ọ na-akụzi ọ ga-akụzi ndị praịmarị a sị ya na ọ ga na-erute di ya na ọ ga na-agafe ọ ga-akụzie sekọndịrị ọ ga-agafe kụzikwara ma ndị sinio ndị ogo nke ndị ga-eru ọ bụ ya nwa mere na enwe ọ bụrụ na e nwere ndị gụrụ asụsụ Igbo ọfụma ị ga-ahụ na ọ ga-enye aka kwalite asụsụ Igbo dịka o si eme gịnị kwesị mana nke a bụ ọtụtụ ụlọ akwụkwọ bụ na ha ahụghị ndị ga-akụzi ya ya mere na ha mee gịnị ha wepụ ya ndị nwa na onye ga-agụ ya agụ ụfọdụ n'ime gụọ egwu ọ sị I'm managing this just for a meantime ka ọ na-amanage asụsụ Igbo na ihe m jiri gụọ ya bụ maka na amaghị m ihe ọzọ m ga-agụ sị ka m manage ya legodo ihe onye kpọrọ onwe ya nwa afọ Igbo na-eji ọnụ ya na-ekwu mezie na onye ahụ gụsịa ya o nweghị ike ịkụzinwuru mmadụ ihe gbasara asụsụ nke a wee bụrụ otu ọzọ bụ oke ọnụ ahịa akwụkwọ Igbo na-ada Ọ bụrụ na e nwere ndị na-ede akwụkwọ Igbo n'ala Naịjirịa, ọ bụrụ na nke English na ha dị ruru ee puku, nke Igbo ha erughị iri abụọ. Mere ya na nke ahụ e dere ede ọnụ ego ya emee gịnị adị elu. Ọtụtụ ụlọ akwụkwọ agaghị enwe ike ime gịnị gotenwu ya. Ahụla m ebe a sị na ụlọ akwụkwọ ee e weere onye nkụzi n'ọrụ ka ọ kụziere ụmụaka wee sị ya na ọ ga-eji aka ya gaa mee gịnị gaa goro akwụkwọ ọ ga-eji wee mee gịnị kụziere ụmụaka ya ihe ọ bụ na ọ bụghị ụlọ akwụkwọ ahụ ka ọ dịịrị ime gịnị igote akwụkwọ a ga-eji kụzi mgbe onye nkụzi ahụ ruru ahịa wee hụ na akwụkwọ ahụ na-ada oke ọnụ kedu ihe o mere ọ nachighata azụ nke ọ ma ka ọ ga-eme gịnị mgbe ọ ga-akụzi tupu ị fụ ndị ahụ ga-eji ego ha gaa gote maka ọ ga-asị gị ọ bụ ego ya ka ya ga-eji wee gote na akwụkwọ ahụ na e ji ya arụ ọrụ ya bụ na ọ bụrụ na e nwere na e wetụrụ ọnụ ego na enwere ọtụtụ ndị gụrụ ihe gbasara igbo ọnụ ahịa e ji ele akwụkwọ a niile wee belata ama m na enwere mmasị na ọ ga-enyere anyị aka na ọtụtụ ụmụaka nwere ike igotenwu agụmagụ novel iduuazị ndị dị iche iche ga na-agụ ga-enyere ha aka ịghọta asụsụ igbo sụọ ya ma ndị nne na nna na-asị anyị akụziri ụmụ igbo ka ha nwee ike mata na mgbe ụmụ ha bịara gụwa ihe gbasara agụmagụ ndị a a ga-ahụ na ụmụ ha nwa amaghị asụ asụsụ igbo ma ụmụ ha na-eme gịnị na-asụ ya nke tụkwara igbo wee bụrụ na ọ bụrụ na a ga-enwe ndị nnọrọ onwe na-abụghị naanị gọọmenti ndị kpatara ego n'isi ha nwere ike ihe kụwa ndị ọhanaeze ndị igbo gasị ga-abịakọ onwe ha sị na ha na-akwado ụmụaka nwere mmasị n'ịgụ asụsụ igbo ahụrụ m na ọ ga-enye aka kwalitere anyị asụsụ maka na mgbe e nwere na onye ga-agụ ya na mahadum a bịa sị ya na a ga-akwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ ya niile Ama m na ọtụtụ ndị mmadụ ga-achọ ka ha mee gịnị ka ha gụọ ya mana n'ihi na ọtụtụ ndị nne na nna anaghị achọ ka mgbe ị bụrụ ọrụ sị nne na nna gị achọrọ m ịgụ Igbo ọ sị gị kedu ebe ịgụ dọkịta nọ ndị ọkaikpe ị gụbeghị ya wee bụrụ onye nkụzi ndị biko achọghị m ya mụrụ ma efu ya ya bụ ọ ya bụ ihe kpatara na ọ bụrụ ihe ndị a na-elekwasị anya na enwere ndị ga-akwalite asụsụ Igbo na-eme ụmụaka na onye ọbụla gafere ule WAEC ya nwee Igbo ya A1 na a ga-enwe onyinye amara dị iche a ga-enye ya ọ bụrụ na enwee mmasị mmasị na ọ ga-enyere anyị aka kwalite asụsụ Igbo dị ka o siri ekwesị ndewo ndewo ị kwuru ọfụma alikekwa m ihe niile i kwu daalụ gbasara ihe mere asụsụ Igbo ji anwụ anwụ ndewo